ọ na-abụ di ochi daa n'elu nkwụ nọrọzie na-emeziri ndị ọzọ ụdọ mana ọ naghị adịkwa mma adacha elu ewee bunwe ụdọ mmiri ntị adịkwa dibịa na-agwọ ọtọrọ dewere ike ya n'elu dibịa gwọkwaranụ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa dibịa na-agbakwara gị ị na-ejikwa uche ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na afa ereghị uche eree maka na ọ na-abụ eburu ọnụ na-agba afa ọ na-ada ọnwụ ọnwụ a ma ma ndị a na-etiri akị nwekwara eze ndị a na-abụrụ ụkwa ha makwa ata asị m eekwa na-echenwe ka awọ puo ọdụ tupu ọ lụọ di mara na ọ ga-anọ be nne ya wee kaa nka a sị ka e chee ụmụ nwaanyị ndị dị ime ka ha mụcha nwa tupu ekenwa ala obi ị mara na ndị buru ụzọ mụọ ga-adịkwa ime ọzọ maka na ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tụbara ya a na-akọ na a na-achọ ego a ga-eji wee ga lụrụ ụmụ okorobịa nwaanyị ndị dị ime a na-amụso ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa a sị na akpa ezughị dibịa ofe ka anya na abụọ na-akpagharị mana nwata ọbụla sị na o nwebeghị ihe nna ya meere ya sị kpọcha nwata ahụ n'akụkụ jụọ ya ma ụlọ o bi ọ na-akwụ ya ego ole n'agbanyeghị ka mkpịsị aka gị ha ọ gaghị akarịkwa ịba n'oghere imi gị ị ma na ụkwara na-akwa enwe na-akwa osisi ọ nọ n'elu ya mana nke bụ eziokwu bụ ka nwata ha ka isi na-awa ya na-aha hmm, ikwe nwere n'isi ka ekete ọkpọ ibu ngwere ngwere sị na ihe ya ji ekwe n'isi abụghị na ya ekwetachana n'ihe niile na ọ bụkwa okwu na-ebi nkenke nkenke enwee ka isi nupeta na ọkụkọ riri ngwere mana na ọtata bọrọ ịbụ ọkwa ọkụkọ ahụ riri ọ bụghị ekete ọkpọ maọbụ etepụrụ maka ọkụkọ a ga-eriwu ha mana nke bụ eziokwu bụ na ọgazị amakakwanụ mma mana agaghị eji ya wee gọọ mmụọ achụcha aja ma ahụghị udele mara na oke ihe mere na be ndị mmụọ mana etere ụgba etere azụ a ga na-achụrịrị aja ka ikpe wee na-ama ndị mmụọ mana ọ bụrụzie na ejirizi udele chụọ nya bụ aja gwazie m anụ ga-abịaziri nya bụ aja ọ bụ ya ka eji asị ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ maka onye menwe ihe o bido ala aka ka ọ ya-abụ ọ danwa daru ala ala enwe ike wee ghọdo ya maka onye ọbụla na-aga ahịa ịzụ ọ gwaghị ikwu ọ gwaghị ibe mgbe ahụ ọ zụta nke a jụrụ ajụ eresi ya nke a họfọrọ ahọfọ ihe a na-eji apụ egwu ọnwa abụghị maka ihe ọzọ na ọ bụ ka ahụ na ahụ wee mekọrịta maka na enweghịkwa onye ọnwa na-anaghị eti na be ya ọ bụ ya ka ndị okenye ji wee nọkọọ wee bere wee na-ajụ ọ bụdị gịnị tinyere ugiri mmanụ maka na ọ bụ ntị ka a na-eji ama nwa enyi ya ka agwọ jiri agaghị anọkata hapụ ihe toro ogologo ga mụnwa ihe ọzọ enwekwa mgbe onye ọnya juru ahụ ji ere ọgwụ ọnya na agwọ otu onye hụrụ na-eyikwa ya eke mana mgbe oke osisi dachiri ụzọ mara na nwaanyị ga-arị ya elu maka na agadi nwaanyị na-esi ogiri mara ijiji anya mkpọ ọ bụkwa taa ka ọ hụmara ndị mmụọ mara na ka isi ha na-adịcha ya ka o ji abụ anụ ọbụla na-ata arụ anaghị ejide ya n'ọdụ anụ ọbụla na-amaghị aracha anya hapụkwara ọkere enwekwa mgbe eji agba aka achụ ihe na-ata arụ anụ niile na-afụcha ọja mana nke nkapịa na-apụ iche mana mgbe mmadụ abụọ nọzi na-agba ụlọ okirikiri kaazi onye na-achụ ibe ya mana nke kacha nke nke kara dị ezi mkpa bụ na anụ ọbụla a na-achụ ama ọkwa anụ ahụ bụkwa ajọ anụ zere ya ntị adịkwa ya gazie